ndị igbo ndị ọma na-ege m ntị ekenekwa m onye ukwu ekenekwa m onye nta ana m asị nke onye chiri ya zerekwanụ ọ kakwa mụnwa nwanne unu nwoke ugwu okechukwu obi nwanne ndị igbo ana m ewetara unu akụkọ nke ụwa ka ọ ha na uju na obi obi nwanne m ndị nta akụkọ ala Ukraine tata bụ ụbọchị ahịa orie mmiri n'ala igbo anyị na-agọ na-asị ka orie riotere anyị ife ọma riotere anyị ọganiru riotere anyị ịdị mma riotere anyị ịdị n'otu riotere anyị nghọta ịghọta ihe na-eme n'ala Igbo ugbu a riotekwara anyị obi nwanne anyị ga-eji bịakọ ọnụ dịka ndị si na otu ezinụlọ wee pụta wee chụba ewu ojii tupu chi ejie n'ife na-eme n'ala Igbo ugbu a ana m asị gerenụ ntị ka unu nụrụ akụkọ nke anyị jiri wee bịa n'obi obi nwanne ndị nta akụkọ ala Igbo ka ọ ha n'uju ozi ọzọ rutekwara anyị aka n'ụbọchị tata bụ na nwanne anyị nwoke nke a na-akpọ Ralph Ụwazuruike etikwana mkpu tigara ndị IPOB n'ụwa niile ma mee ka ha mara na ọ na-anụ kupe kupe na a na-achọ ịbịa gbue ya maọbụ ịbịa merụ ya ahụ ya wee kwuo sị na nyanwa na onwe ya ekwuona na enwero ya bụ ihe ọjọọ nke o buru Nnamdi Kanu onyeisi IPOB n'obi ọzọ na o kwuona na ya agbagharịgo Nnamdi Kanu ma na-emekwa ka ndị IPOB mara na onye ọbụla kwesịrị isepụ aka enwe n'ofe tupu ọ ghọọ aka mmadụ ndị IPOB sachiakwara ya wee gwa ya na ọ bụrọkwa ihe nke ọ na-akọ bụ nsogbu IPOB ma n'otu aka ahụ na o nwero mgbe ndị IPOB na-akpa nkata ọjọọ ịkpagide ya maka na ọ bụrọ nyanwa bụ nsogbu IPOB n'ụwa niile na nsogbu IPOB bụ ịgba mbọ ka anyị niile tikọ aka ọnụ mara ihe a ga-eme ka e tisasịa Naijiria into three ka onye ọbụla wee nabakwa be ya maka na ọ bụrụ na anyị ncha niile nọrọkwa na-akọ ọnụ n'ime Naijiria ị mara na Naijiria ga-eme anyị ihe ha mere ndị ọzọ n'oge gara aga ya mere na anyị niile ga-agbakọ aka ọnụ wee mara ihe anyị ga-eme ka anyị mebie ya bụ nsogbu nke dị na Naịjirịa ma gbakwa mbọ wepụta nwanne anyị nwoke nke a na-akpọ Nnamdi Okwu Kanu onye isi ndị IPOB nke Naịjirịa nwụrụ tinye n'ụlọ mkpọrọ na-enweghị ihe ọjọọ nke o mere megide ala Naịjirịa ozi ọzọ rutekwara anyị aka bụ na otu ụmụ Igbo hibere nke a na-akpọ Igbo National Movement ekwuona ma zigara onye isi ala Naịjirịa nke a na-akpọ Muhammad Buhari wee gwa ya sị ya na ihe nke a ha na-anụ n'ala Igbo a na-akpọ open grazing open grazing na ha nwa bụ ndị otu Igbo National Movement akwadoghị ya ọzọ na ya bụ ife abụrọ nkata nke dị mma ga-enyere ala Igbo aka ya mere na ha nwa bụ ndị otu Igbo National Movement na-asị na onye marụkwa onye wepụtara atụmatụ a ya werukwu ya na enwerokwa ihe megiderenụ ka ha nabata ya bụ nkata nke imepe open grazing n'ala Igbo maka na ya bụ open grazing ka esi wee kọwaa na ya bụ ife agaghị enyere anyị nwa bụ ndị na-akọnye ihe n'ala aka na ya bụ ife bụ ihe ga-eme na anyị nwa ịnachi azụ n'ịkọkwa ọrụ ugbo ga na-atụ anyị ụjọ maka na ehi nwere ebe edobere ha na-akpagharị nwere ka esi azụkwa e-, ehi na obodo nke ndị ghọtaranụ ka gọọmenti si achịkwa ha na-emekwa ka ụmụ Igbo niile mara na ebe ọbụla ị nọ n'ụwa niile ka i soro wee tinye aka ma gbaa mbọ fụ na ndị gọọmenti ala Naịjirịa na atụmatụ ha n'imepe ihe nke a na-akpọ open grazing na ekweghị ya ekwe ka o mee n'ala Igbo ma ncha ma ncha ozi ọzọ rukwara anyị aka n'ụbọchị tata bụ na nwanne anyị nwoke nke a na-akpọ Ifeanyi Ejiofor onye ọkaiwu IPOB onye ọkaiwu Nnamdi Okwu Kanu onye isi IPOB n'ụwa niile o kwukwara tie mkpu na ihe ọ fụrụ n'abalị abụọ gara aga mgbe o jere jee fụ nwanne anyị nwoke bụ Nnamdi Okwu Kanu n'ụlọ mkpọrọ nke ndị Naịjirịa tinyere ya n'ime n'obi ndị DSS na ya bụ ihe ọ fụrụ ebe ahụ gbara ya anya mmiri ọ na-ajụ ọ bụ otu a ka ya bụ ihe rugoro ugbu a kedu ihe bụ ya bụ ife gbara ya anya mmiri dịka o si wee kwuo n'okwu ọ sịrị na nya nwa na ndị ọkaiwu ya ruru na ebe ahụ ndị DSS e, nọ ya bụ ndị DSS wee gwanye na ndị ọkaiwu ya ka ha yipụ akpụkwụ ha yi n'ọkpa wee yiri ihe nke a na-akpọ slippers wee wee jee hụ nwanne anyị nwoke nke a na-akpọ Nnamdi Okwu Kanu na ya bụ ihe gbara ya gharị ọ na-ajụ ndị DSS o ruona na nke otu a ọ bụ gịnị ka a na-emezi na obodo nke a na-akpọ Naijiria ọ bụzikwa ihe e kwuru ka a na-eme ọ na-akpọkukwa ụmụ Igbo niile na ndị Biafra niile ka onye ọbụla hie asaa n'anya wee jisi ike ka a mara ihe a ga-eme na ihe na-emezi na ala Naịjirịa abụrọ ihe a ga-eji gba nkịtị maka na o nwere onye ma mgbe ọ ga-eji bido ma ihe nke a ndị a na-eme mgbe ọ ga-atụ onye ukwu ma tụọ onye nta Igbo bụ Igbo ekenekwa m unu ọzọ dịka unu si wee gee anyị ntị n'onu ebe a ka anyị ga-achịkọta ya n'ụbọchị taa wee na-ayọkwa unu ka unu na-atụsara anyị ozi a ka unu ejeta ebe tere aka ka anyị wee wee nwee ike ịdị na-ewepụtara ya unu kwa mgbe kwa mgbe maka na obi nwanne ndị nta akụkọ ụwa abịago ka a na-ewetara unu akụkọ gbasara omenala Igbo ọdịnala Igbo njikọ nke ụmụ Igbo n'ụwa niile na ihe nke na-eme na ndụ ụmụ Igbo n'ebe ọbụla ha nọ n'ụwa niile dịka anyị si wee gbasasịa n'ụwa dịka ụkpaka onye na-ezitere unu ozi a bụ Ugwu Okechukwu obi nwanne ndị Igbo ana m ewetara unu akụkọ nke ụbọchị taa na obi nwanne ndị nta akụkọ ala Ukraine ana m asị ka Chukwu Abịama nke kere enigwe na ala ka ọ gọzie unu na Eke n'Orie na Afọ na Nkwọ n'ahịa naanọ n'izu naanọ ụmụ Igbo ji wee biri ana m asị unu ka e mesịanụ ka ọ dịkwanụ na agba ọzọ ndewonụ